ga-enye na-echụta abụ ife ama m ị nweta na-ekwu na nke ịzọ ọlụ ịzọ ọzọ ọzọ ọ dụ ọ dụ ka asị na nke anụwa bụ ya ime gịnị iwe aka iwepụta ya ọ bụ na ọ bụla ị na-achọkwa maka na okenye anara anọ n'ọgbụ anara anọ n'ụnọ ewu amụa n'ọgbụ gwara nwanne m nwoke anụwa okwu anụwa gbasara idp camp nke anụnwa bụ nke o mere eme and gwakwa nya wee sị ya na m kwuru wee sị na ihe mee ndị anụnwa ji eweta ihe anụnwa ha menye official ka ewebatala anyị ndị boko haram na ana igbo bụ ka amalụ na anyị adụkwa n'otu ama m ị nweta na-ekwu na ama m ị nweta na-akọwa ife fa mere ihe anụnwa bụ ka amalụ na anyị adụ n'otu ike na ha eburu n'obi na ọ ka ha nwaa anyị mana ife ọ na-egosi bụ anyị adịkwa n'otu maka na ọ bụ na i nee anya i nee anya ma okeke o ma okafọ ndị niile a na-atụ aka bụ ndị mejọlụ nwere onwe anụnwa anyị na-ekwu okwu nya onye ọbụla mee gịnị tinyere ọnụ onye ọbụla tinyere ọnụ wee katọọ nya bụ ife ya ka ị ga-eji wee malụ wee fụ na na ife anụnwa mere o nwetu the extent ya bụ o luo etu anụwa onye anụwa sị ọ gịnị ememe ife a eme na nke anụwa ama eme ya ma eji ekwu na wee sị na ndị bụ ndị webatara anyị ife anụwa ndị bụ ndị mere anyị mere ife anụwa kịta anụwa webatara bụ ndị fulani ha marụ nnọọ ka ha nwaa anyị mana anyị nwa na onwe anyị mụwa na onwe m na-agwa gị sị gị nọ na fa chọ ka ha nwaa anyị ka ama na anyị dịkwa n'otu ọnwụ nweta na-ekwu na maazị Nnamdi Kanu onye ndu maazị Nnamdi Kanu onye ndu maazị Nnamdi Kanu o nwee okwu m chọ ikwu mana m ma ekwu nya mana ị chọọ ka onye ndu maazị Nnamdi Kanu ka o nweelu gị aṅụrị nwanne m nwoke gị ka m na-agwa nwanne m nwoke gị ka m na-agwa ị chọọ ka onye ndu maazị Nnamdi Kanu ka o nwere gị aṅụrị kwube gbasara spiritual cleansing ọbara niile egbufusi ka eje ka ejeje chụọ aja kwube ya bụ okwu ka anyị jee na ka anyị jee chụọ aja aja anụnwa abụrọ ife a ga-asị na onye anụnwa asị na ka o jee ka o jee o nwere ndị akpọrọ oku and eso na ime ndị anụnwa akpọrọ oku dịka etu m si wee kwuo wee sị na ndị anụnwa na-emejọ ife anụnwa anyị na-eme bụ nwere onwe anụnwa anyị na-achọ o nwekwara ike na ha ejiri anya ha o nwekwara ike na ha ejiri anya fa o nwere ebe ejelu o nwere ihe emelu ego anwa achọ ibunye fa maọbụ ego anwa ebunyelu fa ebunye nwere ebe eji ya bụ ego wee jee o nwere ife emelu ya bụ ego o nwere aja ndị anụnwa chụlụ na be anyị virgins they killed a lot of virgins our men and women in order to make a sacrifice so that majority of you will not be singing in one tone. But it's gotten to a stage bụ that na ha chọ ka ha webatara official Boko Haram. Anyị sị mba na ha emekwe. Okwu nji maka ya wee na-ekwu gbasara nke ndị oyibo na-akpọ spiritual cleansing. Ọbara akwafu na be anyị dị too much. Ya bụ na ife ara aga ya bụ na ife ara aga aga na be anyị. ya bụ na ife ya bụ na ife anarọ aga aga ya bụ na ife anarọ aga aga anyị mere ife anyị kwesịrị ime chụọ aja anyị kwesịrị ịchụ anyị mee ife anyị kwesịrị ime chụọ aja anyị kwesịrị ịchụ mejere kwube ife niile mejere tugbu aka ọ bụ nsogbu maka ihe anụnwa bụ efere mba ụwa anyị mee ife anyị kwesịrị ime anyị mee ife anyị kwesịrị ime ịfụ maazị Nnamdi Kanu ka ọ na-apụta ebe anụ ọ na-apụta kịta anụnwa o jiri biafra na-apụta maka na ha ga-akpọ ya they will come the whole world will come the whole world will come they will come in order to negotiate with him kedu ife ị chọ ọ sịgo na ọ chọ biafra ọ chọ the betterment of our people under biafra restoration so anyị nwa na onwe anyị kịta anụnwa bụ ife ji maazị Nnamdị Kanụ n'ime ebe anụnwa ọ nọ maka na o nwe mission ọ bụ na maazị Nnamdị Kanụ maka ife nji ekwu ihe anụnwa na-ekwu kịta anụnwa abụrọ ife nji ekwu ife anụnwa na-ekwu abụrọ nkwusịa nya mmadụ eweli etufuo ọ bụrọ ya asịrọ m gị nye m ego asịrọ m gị were ego ka inye m onye ọbụla pụta ya nwa bụ ozi nchọ ka ị na-agbasa onye ọbụla mee gịnị onye ọbụla pụta ndị bụ ndị akpọrọ oku n'ọlụ anụnwa onye ọbụla mee gịnị pụta ọkwa ị sị na aka gị dị ọcha ị sị na aka gị dị ọcha ya nwa bụ ozi ị ga na-ezi ị sị na aka gị dị ọcha spiritual cleansing in the entire biafra land site na ọdịnala ya bụ ọdịnala mgbocha na nzacha ife niile alụ niile nke emelu na biafra land ọ bụ na ị sị na aka gị dị ọcha kwado ya bụ ihe anụnwa ka anyị jeje mee ya ife anụnwa bụ ozi ị ga na-ezi